Dia dhaoibh arís! Conas atá sibh? Súil agam go bhfuil sibh ag coinneáil go maith. Inniu, táimid ag filleadh ar scoil. Ná bí buartha, féach, Múinteoir Molly, tá sí beagáinín craiceáilte, feicfidh sibh sa scéal. agus a rang ceoil. Cén saghas rang ceoil a bhíonn aici ar an scoil seo? Tagaigí. Léimis leabhar agus bainimis sult as. Tar liom! Múinteoir Molly agus a rang ceoil le Heather Henning. Maisithe ag Paula Martyr, is ba é Cló Mhaigh Eo a d'fhoilsigh. Múinteoir Molly agus a rang ceoil. Bhí sé in am scoile. Bhí na páistí ag fanacht ar Mhúinteoir Molly. Tá sí mall! arsa an tUasal Ó Dónaill, an príomhoide. Is gráin liom mall! Is fuath liom mall! Bhí sé ar deargbhuile. Féach air ansin ag tabhairt amach agus na páistí go léir réidh don lá scoile, ach níl Múinteoir Molly ann go fóillín. Ghlaoigh an tUasal Ó Dónaill amach an rolla. D'fhreagair na páistí nuair a chuala siad a n-ainmneacha. Gach duine, seachas Jamal. Bhí sé ag féachaint amach an fhuinneog. Cad atá amuigh ansin? arsa an tUasal Ó Dónaill. Féach ar an bpríomhoide agus é ag glaoch an rolla, agus na páistí go léir ag suí mórthimpeall. Sin Jamal, féach, tá sé ag breathnú amach an fhuinneog. Chonaic mé Múinteoir Molly ag dul thart, arsa Jamal. Ar an mbus, ar an mbus luais, Ní stadann sé go mbaineann sé an baile amach. Féach uirthi ansin sa bhus agus tá an bus ag dul thar na scoile isteach go lár an bhaile. Beidh orainn fanacht mar sin, arsa an tUasal Ó Dónaill. Mall, mall! Is gráin liom mall! Féach an aghaidh chomh dearg sin agus é ag tabhairt amach. D'oscail doras an tseomra ranga. Múinteoir Molly a bhí ann. Tá brón orm go bhfuil mé mall, a Uasail Uí Dhónaill, ar sise. Ní thosódh mo charr. Ghlac mé an bus mícheart. Chuaigh sé isteach sa bhaile gan stopadh. Bhí orm rith ar ais an bealach ar fad. Féach, thosaigh an lá go, maidin go dona léi, di, féach, níor thosaigh an gluaisteán, so bhí air rith chuig an bus agus d'aimsigh sí an ceann mícheart, an ceann a théann go tapaidh isteach go lár an bhaile, bhí air rith amach ón bhaile chun na scoile. Á, féach uirthi anois, gach rud trína chéile aici. Agus í féin trína chéile. Bhí aghaidh an Uasail Uí Dhomhnaill dearg. Tá an cigire scoile ag teacht, ar seisean, le héisteacht le rang ceoil agus amach leis. Tá sé fós ar deargbhuile, nach bhfuil, féach ar a aghaidh agus é chomh dearg sin. Agus aghaidh Mhúinteoir Molly agus í, ó! tar éis rith chomh tapaidh sin. Ó, caithfidh sibh go léir an rud a iarraimse oraibh a dhéanamh, arsa Múinteoir Molly. Ná bígí ag caint, ná bígí amaideach. Cuimhnigí, a pháistí, bígí i bhur dtost. Féach ar na páistí mórthimpeall uirthi agus í ag siúl ansin. So, iarrann sí ar na páistí fanacht ciúin. Agus sin é. Cnag, cnag. Dia dhaoibh ar maidin, a pháistí, arsa an cigire scoile. Ní raibh gíog ná míog as na páistí. Dia dhaoibh ar maidin, a pháistí, ar seisean arís, ach arís níor fhreagair na páistí. Chuimhnigh Múinteoir Molly ar an méid a dúirt sí leo. Bhí a haghaidh bándearg. Nár iarr sí ar na páistí fanacht ciúin, eh? Fanaigí in bhur dtost, a dúirt sí, agus sin an rud atá á dhéanamh acu. Botún eile! A pháistí, ar sise, abraigí Dia duit ar maidin leis an gcigire. Dia duit ar maidin, a chigire, arsa na páistí d'aon ghlór amháin. Rinne an cigire gáire. Tá sé in am ceol, a dúirt sé.

An torann go léir a bheadh ar siúl, déarfainn, Ó, mo chluasa bochta! Cad a cheapann sibhse, a pháistí, an mbeadh torann mór ann? Bheadh. An tUasal Ó Dónaill, níl sé ag tabhairt amach a thuilleadh, an bhfuil? No, níl a aghaidh chomh dearg sin. D'éist an tUasal Ó Dónaill lasmuigh den seomra ranga. Gheobhaidh mé mo ghiotár agus seinnfidh mé leo. a dúirt sé leis féin. Ó, caithfidh go gceapann seisean go bhfuil ceol álainn ag teacht amach ón seomra. Scríobh Múinteoir Molly ar an gclár bán. Déantar nótaí trí chiorcail a tharraingt. Bíonn maide ar chuid de na ciorcail. Bíonn eireaball ar chuid eile acu. Féach, nóta, agus maide, agus sin maide le eireaball beag air freisin. Déanaigí pictiúr de na nótaí i bhur gcóipleabhair, a dúirt sí. Leathlán, ceathrú nóta agus nóta iomlán. Féach na páistí agus iad ag breathnú ar an múinteoir. Tá na pictiúir go hiontach! arsa an cigire scoile. Chuir Múinteoir Molly réalta óir ar bharr leathlán álainn cruinn Pheadair. Ó, féach cad a chuir tú os cionn na réalta! arsa Peadar. Ó, rinne mé botún arís, arsa Múinteoir Molly. Féach, chuir sí an réalt ar an bpictiúr seachas in aice leis. Seinnfidh muid an mháirseáil. arsa Múinteoir Molly. Tháinig an tUasal Ó Dónaill isteach lena ghiotár. Cheap sé go raibh an tango á sheinm acu. Rum rum storm storm tu tu pu cuic. Oh dear, sin ceol álainn! Nach uafásach, tubaisteach, millteanach an torann a rinne siad, gach aon duine. Is an spraoi agus an spleodar a bhí sa seomra, hey? Tá an torann cosúil le haláram dóiteáin, arsa an cigire scoile. D'inis na páistí dó faoi na rudaí greannmhara go léir a tharla i rang Mhúinteoir Molly. Tuigim go díreach, ar seisean agus é ag gáire. Beidh mé ar ais arís amáireach. Nuair a d'fhág sé an scoil bhí aoibh go dtí na cluasa air. Féach. Aoibh mhór. Beagnach ó chluas amháin go cluas eile, eh? Féach na páistí ag rá, agus Múinteoir Molly ag rá slán leis! So, léim an ceann sin amach anseo le chéile, eh? So, b'in Múinteoir Molly agus a rang ceoil. Súil agam gur thaitin an scéal libh agus súil agam go bhfeicfidh mé sibh go luath arís don chéad cheann eile. Donncha anseo a rá, Slán!